Then, ife ọzọ anyị chọkwalụ ka ndị mmadụ kabakwa alụ na-eme bụ ife gbasalụ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ onye nke anyị nwụọ, e nwere ike a sị na onye dị onaa gburu ya ma ọ nọọ onaa ka o si wee mee ma ọ nọọ onenii ka o si mee. Mmadụ nwụọ, sị kaba ahụ chọpụta ife gburu ya. Mgbe ụfọdụ o nwere ike a chọpụta ya bụ ife ọ bụrụ na ọ ife na ọya ọ yalụ nwere ka o si dị genetically connected, ya bụ ife si n'agbụrụ ya, then amalụ ya bụ eh, ife anwa onye anwa yalụ ka ndị dị ndụ si na ya mụta ife ife ejizi um, eme that finding abụghọzi maka onye nke nwụrụ anwụ kama na ọ ka ndị dị ndụ si na ya mụta ife maka na mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike nwụọ a- ajụkwaha ese ihe gburu ya Ọ just die like that another person eh, enwekwa the same thing anwa nwụkwa ị ka na-eme another person enwekwa the same mgbe ụfọdụ enwere ike asị gị na attack ma one thing or the other mgbe but enwere ike enebanye anya na ya ọ bụrụ na o nwere ike nwee ife na-arụ ọnụ na agbụrụ ndị anwa bụ ya nwa na-cause um that ọnwụ anwa and ọ bụrụ na find ya ịfụ na ọ ga na-enye nsogbu na um, aga n'ihu so um, anyị na-ayọ ndị be anyị mgbe ọbụla mmadụ nwụrụ ka akaba ahụ malụ ife gburu ya ka ndị dị ndụ si na ya welu um, mụta ife um, ife ọzọ then anyị na-ayọkwazi Anyị chọkwalụ ka ndị be anyị kpachapụ anya bụ ị na-eje ụlọ ọgwụ, jụọ ese maka ụlọ ọgwụ ị na-eje na ya. Then, ọ bụkwa na ị luo n'ụlọ ọgwụ anwa, malụ one ndị ụlọ ọgwụ anwa si alụ. And ọ dị mkpa na, ị ma na ndị be anyị nwelụ this attitude na ada ada agba that is onye Igbo ada agba ọsọ mmiri until ọ mazuo ya ahụ. I, o kwesịghọ ka ọ bụrụ sọ mgbe ahụ na-aya gị Ị dịzi, onye anwa dịzi unconscious ma ị nwee emergency, i wee gbapụ jebe ụlọọgwụ. I kwesịrị, mgbe ahụ dị gị, ịdị, o nweghị onye nwere health problem na be gị, i checkie within environment ebe i bi, je, malụ ụlọọgwụ. Jegharịgasịa malụ ụlọọgwụ, jụsịa ese maka ụfọdụ ụlọọgwụ, malụ ka ha si alụ, matakwuo doctor na-alụ ọrụ ebe anwa. Gị na ha create a relationship with them, malụ na malụ na ha o nwekwa professionals, malụ na nurses ha nwere ọ dịkwa efficient enough, ha a zụkwara ha ọfụma. Now, ị malụsịa ihe ndị a, ị nọlụkwara onwe gị. A da ama ama because Mmadụ dị ndụ ga na-aya ahụ, nke aha dị certain. So, mana ị bịa cheluzie mgbe onye aha yabagolu ahụ, ọ dịzie, that is, ọ dịzie critical, ọnọdụ ya adịgo njọ nnukwu, ọ ga-eme gị ị gaghị ajụchazi ese ọfụma, i bulu onye ahụ i bubanye, fa ewelu onye ahụ, ụfọdụ ụfọdụ ụlọọgwụ bụ ego ka ha chọrọ, ya ka ha ji ndị mmadụ akpa, o nwegodu Ihe e kwesịrị ime ya bụ e mena ya onye ahụ adị mma, ha e ha chọọ ime ya, ha a na-eme ya ona, na-eme ya ona so that ka e prolong all the treatment process, ka ego e ya anapụta gị tee aka. Mana ọ bụrụ na ị jụsịa ese n'ebe ọbụla ị nọ, i wee malụ na ụlọ ọgwụ ya abụkwanụ ihe dị ona dị ona, ejebe m na ya because na ị jụsigo ese mgbe anya doro gị. Ọ bụghị mgbe i bu mmadụ under emergency ka ị ya abịa ka jụba ese. So ka ndị be anyị na-enebaya anya n'ife gbasalụ health ha anya ọfụma. Malụ ụlọọgwụ i kwesịrị ị na-eje. Malụ the history of that hospital. Malụ the efficiency of ndị na-alụ ọlụ na that hospital. Ka ọ halụ ịbụ i jee n'ụlọọgwụ ị ya eje, Ndị trainee-nurse eweluzie gị mebe training ma ọ welụ nwa gị mebe training ma ọ welụ your loved one mebe training e nwezi ike in the process of ime training anwa um ife ekwesịghị ibute ọnwụ ebute ọnwụ ma ọ bụ a nọlụzie in the process cause-ọlụ gị another permanent health damage n'ahụ gị. So ka anyị kpachapụ anya malụ ụlọọgwụ ọbụla anyị na-eje anyị amalụ how proficient ha dị, malụ eh, history ha malụ the level of the professionals nọ ebe ahụ malụkwuo the level of ụdị because ụfọdụ ndị ụlọ ọgwụ bụ ọgwọ nnụ ọya ị bịa nke ọbụla agwa gị na ha na-eme nke ọbụla agwa gị na ha na-eme now ị malụ the area that hospital specialist so that ọ dị ka ọ ya adị I check ị malụ na ị ga-agaba ife dị ka teaching hospital ebe ọ ga-abụ i luo, e nwee um more more specialists and e e nyekwuo more professional um attention to um ife anwa bụ nsogbu ị ị ị nwere. Nwekwuo enough facilities for ma ime lab kwesịrịnụ. Maka mgbe ụfọdụ, e nwee hospitals ọ ya abụ ị bịa, a sị gị na ị ga-eme lab dị ona. Mana n'eziokwu n'eziokwu, hospital ahụ enweghọdị Instrument, the right instrument e ji eme lab ahụ, i welu ego nye ha, ha ewelu ego doba, the next thing ha eji aka ha manufacture-lụ gị result, wepụtalụ gị. I believe-o n'ihe ha gwalụ gị without knowing na that hospital sef enweghọ ma reagent e kwesịrị iji eme that test ma the the right instrument e kwesịrị iji eme that test mana ha agwago gị Ị kwụọ ha ụgwọ, a e e ewepụtalụ gị result. Ụfọdụ sef pụta, a sị gị na o nweghị ihe a fụrụ. Ọ dị impossible, ọ dị ọ ọ ọ dị impossible na mmadụ na-aya ahụ o nweghị ihe a fụrụ. Kama na ha e nwee ike ha enwe enweghọ the facility ịfụ ihe na-aya onye ahụ. Ọbụnagodu onye gbapụrụ ala, e nwee facility ọ ya abụ i i chekie the mental status of onye ahụ, ị fụ the level Brain ya nọ melụ o ji emegheli emegheli not to talk of the other things a na-aya kama na mgbe ụfọdụ the level and the capacity of most of our hospital enweghọ ihe ha ya-eji wee find those things. A bịazie a sị gị na o nweghị ihe a fụrụ, ị fụ onye anwa ọ na-anwụdalu ana. So ka anyị kpachapụ anya n'ife gbasalụ ahụike anyị ka Anyị na-adị careful mgbe ọbụla anyị bịara n'ụlọọgwụ ka anyị ghara ịbịa hapụrụ ha onwe anyị ewelụzie gị mebe training. Ndị be anyị, anyị ekene ụnụ.